anali mlembi wa boma makamaka mlembi wa mu ofesi ya nduna komanso mtsogoleri wa dziko mayi colleen zamba ndi komwe ali pamene tikamba pano ndikuti omwe akuwayimira amenewa ndi a sylvester ayuba james nawonso ali konkuno pamene tikhalenso tikumva zambiri kuchokera kwa iwo kuti kodi iwowa akuwasunga kuno pa chifukwa chani ine ndi dickson chivwati gondwe ah, ndiponso chadapa tikhala tikumva kuchokera kwa ayu ah, sylvester ayuba james omwe ndi loya wa a colleen zamba omwe pakadali pano ali kuno ku area 30 mu mzinda wa lilongwe ku likulu la polisi kuti timve zambiri zokhudza nkhani imeneyi iwowatu ah, amapi- anali ndi ulendo ndipo anawatengera kumene ku a bwalo la kamuzu mu mzinda omwe uno wa lilongwe si mtunda wautali kwenikweni kuchokera pomwe tili pano kukafika ku bwalo la ndege limeneli la kamuzu ndiye tikhala tikumva kuchokera kwa iwowa chaposachedwapa kuti kodi atifotokozere nkhani yokhudza ah, amenewa a colleen zamba ayuba james ah, pamene akhala ndithu akutiuza zambiri zokhudza mmene zakhalira ah, makamakanso kuti ah, amenewa awasunge kuno kapena kuti apezeke kuno ah, pa nthawi ino ndiye tikhale tikumva kwa iwowo makamakanso zokhudza nkhani imeneyi mmene tafotokozera kuyambirira kuja kuti iwowa ah, anali ndithu mlembi mu ofesi ya president komanso nduna ndipo zambiri akuluakulu apolisi akuti akhala akufotokoza zokhudza ndithu imeneyi komano nkhani yake ndiye kuti kodi yemwe akuwayimira amenewa sylvester ayuba james akuti bwanji ah, makamakanso za mmene zakhalira ah, makamakanso ah, kuno ku uh, area 30 pamene tikamba kuti Uh, iwowa a colleen zamba uh, ali kuno ku area 30 uh, tikulandireni pano pa zodiak uh, sylvester ayuba james uh, mmawa wabwino zikomo kwambiri Chabwino, timangofuna tinamva kuchokera kwa inu nkhani yokhudza uh, kubwera kwa uh, colleen zamba kuno ku area 30 ngati nkhani zake zikulunjika pati
sanafotokoze chilichonse apolisi kuti chochitika ndi chani koma tingodziwa kuti ali nawo konkuno kumene ifeso tili kuti timve kuti akuwasunga chifukwa chani mwina akwanitsa kuti akubenthulireni mwina pa zina zimene mwina atha kupenekera pa nkhani zimene awatengera kuno ayi sananene kalikonse ifenso sitikudziwanso kalikonse nkhani ndiye kuti awatengera pa bwalo la kamuzu ah, pamene amafuna a- anyamuke mdziko muno mwina ulendo wake unali wokhudza chani mwina mukudziwa za zimenezi amapita ku uh, graduation ya mwana wawo uh, ku geneva amene akumaliza school ku university na ndi monga mmene lingapangire kholo lililonse amafuna akakhale nawo pamwambo umenewo briefly in english uh, tell us more about the detention or the arrest of uh, uh,

That's the voice of Sylvester Ayuba James, lawyer for Madam Colleen Zamba, uh, who was the secretary to the president and cabinet during the uh, mcp regime amene ndithu ndi a sylvester ayuba james amene amafotokozapo zambiri zokhudza uh, kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa mai colleen zamba amene ndithu anali mlembi mu ofesi ya president ndi nduna amene anali pa ulendo opita ndithu kunja kuti ku graduation uh, malinga ndi uh, Ayuba James akuti imene inali graduation ndithu ya mwana wa amenewa uh, a Colleen Zamba ndiye zambiri tikhale tikupatsirani koma kuno tili kuno ndithu ndi ku area 30 kulikulu ndithu la polisi kumene ndithu kumachitika ndithu zonse zokhudza mmene ntchito za polisi zimayendera kulikulu lake ndi kunoko ku area 30 kumene ndithu uh, tikufotokoza kuti pakadali panopa mayi colleen zamba ali kuno kumene ndithu akuwasunga pamene apolisi akuyembekezekanso kufotokoza za chomwe awamangira kapena kuti kufotokozapo zifukwa zimene zachititsa kuti uh, awauze kuti abwere kuno pamene akhale ndithu akuwafotokozera zokhudza milandu yawo ndiye tikhale tikuwuzani zambiri zokhudza mmene zikhalirenso makamaka za nkhani imeneyi koma kwakukulu nkwakuti uh, mmene akufotokozera ayuba james uh, zambiri nawonso akhale ndithu akumva kuchokera kwa apolisi amenewa makamakanso zokhudza milandu kapena kuti zokhudza mmene uh, zakhalira kuti mpakana iwowa awatenge tsiku lalero pamene anali ndithu pa ulendo wawo umenewu ah, pa bwalo limeneli la ndege la kamuzu tikhale ndithu tikumatsatira bwinobwino ah, makamakanso mmene zilili ah, za ndondomeko imeneyi yokhudza kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa ah, colleen zamba yemwe anali ndithu mlembi wamkulu mu ofesi ya president ndi nduna ndiye pakadali pano ah, tibwerere kwa anzathu ku area uh, 47 sector 5 koma tikhale ndithu tikupatsirani zambiri kuchokera kuno kuti kodi akamatuluka ah, mchipinda chomwe timakuonetsani posachedwapa amenewa a colleen zamba kodi mmenemu mutuluke zotani chifukwa apolisi afotokoza kale kuti akhala akufotokoza za milandu imene ndithu iwowa awatsegulira komanso mmene tamvera kuchokera kwa a sylvester ayuba james amene amafotokozaponso za mmene ndithu ah, zilili pakadali pano zakumangidwa kumeneko komanso nawonso atsimikiza kuti akhale akuuzidwa za milandu imene awatsegulire iwowa a colleen zamba pano ndikupatsireni kwa anzathu ku area 47 sector 5 artbridge house kuti apitirizenso ndi mapulogalamu ena osiyanasiyana koma inu mutsatirebe zodiak kamba koti izikupatsirani zambiri zokhudza nkhani imeneyi kuchokera kuno ku area 30